igbo be anyị kpọrọ m odejimjim e odejimjim mụ pụta protest m welu jụọ ndị igbo kpọrọ m ajụjụ m sị na unu sị mụ pụta protest ka e endie sars unu akpọna ndị duyeli ba ozi unu amalọzi ndị igbo bụ na unu amalọzi na o nwere ndị duyeli ndị sars ọlụ ba na-alụ o unu anụtụna na ndị sars jere jide mmadụ gbagbue na kano ee unu anụtụdịna ya na ntị unu anụtụna na ndị sars jere jide mmadụ gbagbue n'ugwu awụsa unu anụtụna ya na ntị e welube ewelu ndị igbo na-emegide ndị igbo ka m jụkene m ajụjụ oc sars o ọkwa onye igbo ka ọ bụ ọkwa onye igbo ka ọ bụ e welu welu ndị igbo were na-agbagbusi ndị igbo ị makwa agụba ibe ndị sars gburu egbu n'anị igbo be anyị onye ka ị ja-agụbalụ onye ka ị ja-aharụ arịrị egbue m o oke nwa arịrị egbue m o arịrị egbue m o ibe ndị sars gburu egbu n'anị igbo be anyị o arịrị egbue m arịrị egbue m arịrị egbue m o nwebeghị ebe m jegidere nụ na e jidere mmadụ gbagbue n'ugwu awụsa e were were ndị sars gbunataba anyị were were sars gbube anyị o ọnụ na ndị fulani si aka nni gburu anyị ndị sars esi aka ekpe gburu anyị igbo ka e gobiri ka ba jide ndị igbo gbuwe mana enweghị m okwu enweghị m okwu ibe m ejighị were nwee okwu bụ aibe ọ bụ na onye ọ bụla emene nwa afọ biafra gbaa jebezie na cell cell ọ bụ na ị batara n'ime ya ndị ipob juru n'ime ya kedụ ibe ba mere eme ọkwa na ba kwuru na ba ekweghị ọkwa protest ka eji wee kpụrụ ba kpọchisie ba nọ na nga o o nweghị onye jere okwube ibe ndị sars melu n'anị igbo be anyị o ọ na-ewute m o ibe ndị sars melu n'anị igbo be anyị ọ na-ewute m o nya ka m ji ekwu okwu oc sars ọkwa onye igbo mana ọfọ m na-agọrụ ba akwa bụ ihe m ji n'aka onye ọbụla bụ onye sars jidegoro onye biafra gbagbue na-emeghị ihe onye ọbụla bụ onye sars jidegoro nwa afọ igbo gbagbue na-emeghị ibe maọbụ jide ipob gbagbue na-emeghị ibe akwa nwa ejeghị ebe na be ya ọ nụa nwaanyị anụa mụcha nwa ụmụ ya ja-abụ ndị nwụrụ anwụ ọkụ ime ọbụla niile nwa sars wesịrị n'anị igbo be anyị ba mụchagodi nwa nwa niile ba mụrụ ja-abụ nwa nwụrụ anwụ maka na ba mela alụ ba mela alụ ha na-elepasị anaghị elepasị ja-ajụ ba ba mela alụ m wee were akwa wee jide n'aka ọ na-ahụba ha ọ na-ahụba ha ndị sasi niile jidegoro onye igbo gbue na nwa ama ebenata akwa na bie nwa ama ebenata akwa o si sasi ọ mụba mụcha nwa ama adị bie ọ ja-agba aka nwa ma taa afụfụ ibe ọ tatara atata nya ka m ji jide akwa n'aka ibe m jiri jide akwa n'aka ọ ma adịnatalụ ba na mma ọ ma adịnatalụ ba na mma ibe ama apụla ndụrụ ka ejide igbo gbuchasịa ọ ma adịnatalụ ba na mma ọ ma adịrị ndị sasị na mma ndị sasị merụ ncha ndị sasị na ba merụ ncha alụ ndị sasị merụ n'igbo karịrị akarị nwatakịrị na-agala onwe ya sasị ejide egbe gbagbue arịrị egbue ma ị bụrụ onye sasị jidegoro onye igbo gbue maka a ma na ọ bụghị unu niile mana ndị ahụ jidere mmadụ gbagbue na-emeghị ibe nwaanyị ba ja-anụ anụ kweta ka onye sasị nụọ gị i je bie na i je anwụ ọ mụọ nwa na nwa ya je anwụ ọ ma adịnata ndụ ọ ga-atagide afụfụ maka ndị sasị mere aja alụ wee were akwa wee mawa wee ṅụọ iyi n'otu nwa m si wee mawa akwa ka okwu m ga-esi dịkwe n'elu nụ m ise ise
ise